tsláinte. Em, so beidh foclóir fairsing, so very broad vocabulary, agam ar an gcorp, an corp, the body, agus sláinte, health. Uimhir a dó, beidh mé ábalta abairtí a chumadh maidir leis an tsláinte. OK, abairtí a chumadh, abairtí a scríobh. I'll be able to write sentences about sláinte, health. Beidh mé ábalta briathra a úsáid san aimsir fháistineach, aimsir chaite, aimsir láithreach, aimsir fháistineach, future tense. OK? OK, lean ar aghaidh. Tasc uimhir a haon. Féach ar an bpictiúr agus tá foclóir nua anseo. Meaitseáil an focal leis an uimhir. OK? So. Tá cúpla ceann éasca, lámh, cluas, súil. OK? Agus tá cúpla ceann nua. OK? So scríobh an Ghaeilge agus an Béarla isteach i do chóipleabhar. éasca. Sin tasc uimhir a haon déanta. Ok. Now, anseo, seo tasc a haon freisin, cuairt ar an dochtúir. So, ag dul go dtí an dochtúir. Meaitseáil an pictiúr leis an Ghaeilge. OK. Tá tinneas fiacaile orm. Tá pian i mo bholg. Tá mo rúitín ata. Tá mo dhroim nimhneach. Tá casacht orm. Tá scornach tinn orm. Tá slaghdán nó fliú orm. Tá tinneas cinn orm. OK. Scríobh foclóir nua isteach sa chóipleabhar. Agus bí ag spraoi. Ok, so tá ehm cluiche ansin. No, ceart go leor, fág é sin, leave that, ok? Lean ar aghaidh. Anois, tasc uimhir a dó. Féach air anseo, léamhthuiscint agus ceisteanna. Na carachtair in Justice League. So féach ar na ceisteanna. Léigh an píosa agus scríobh na ceisteanna. Cén sórt scannáin é Justice League? Ainmnigh an seisear carachtar atá in Justice League. Cén sórt duine í Wonder Woman? Cad is féidir le Wonder Woman a dhéanamh lena braisléid? Hmm. Cad is féidir. Cad é is féidir? Is féidir liom. Is féidir leat. Barack Obama, Is féidir linn. We can. Ok, so cad is féidir le Wonder Woman? What can Wonder Woman do? Lena braisléid, when her bracelet, I think. Um, Uimhir a cúig, Cad a chaitheann Wonder Woman ar a droim? droim, cad is brí le droim? bhí sé i gCut. i tasc a haon. so cad a chaitheann Wonder Woman? cad is brí le caith? caith, ok uimhir a sé, cad iad na scileanna atá ag The Flash? uimhir a seacht, luaigh trí scil atá ag Aquaman. agus uimhir 8, déan cur síos ar Cyborg. Cad é, ar, is leor trí phointe eolais? So, cad é Cyborg? Déan cur síos, describe. OK. An-mhaith. So, scríobh na freagraí i do chóipleabhar. Tasc uimhir 3, timpiste a tharla dom. OK, tá buachaill anseo agus tá sé ag caint. Bail ó Dhia oraibh, nó daoibh, is mise Aarav. Ghortaigh mé mo chos Dé Sathairn seo caite. Bhí mé ag imirt cluiche peile le mo chlub. Bhí mé ag rith leis an liathróid nuair a ghreamaigh céile comhraic mé. Scríob a stodaí mé agus thosaigh mo chos ag cur fola. Chuir an bainisteoir bindealán air Agus ansin fuair mé síob go dtí an dochtúir. Ghlan an dochtúir mo chos go cúramach agus ansin chuir sé ocht ngreim ar an gcneá. Chuir sé bindealán nua air freisin. Tá mé ag mothú níos fearr anois, I'm feeling better now. Bainfidh an dochtúir na greamanna amach amárach. Tosóidh mé ag imirt peile arís an tseachtain seo chugainn, le cúnamh Dé. Hopefully, le cúnamh Dé. Ok? So, ceist haon dó trí ceathair agus em scríobh an foclóir nua isteach i do chóipleabhar. Féach ansin, gortaigh, céile comhraic, stodaí, bindealán, greamanna,

bindealán, Cá bhfuil bindealán? There you go, bandage, OK Chuir mé bindealán ar mo lámh mar bhí sé ag cur fola. Uimhir 3, Scríob mé mo shúil agus thosaigh mé ag caoineadh, arsa Seán. Thus, eh, thug an dochtúir greamanna dom. Bhuail mé mo cheann nuair a ghreamaigh mé an buachaill sa chluiche peile. Chuaigh mé go dtí an fiaclóir nuair a bhí tinneas fiacaile orm. Ok, an-mhaith. Now, the tricky part, Béarla go Gaeilge, I had a pain in my stomach yesterday. Ok, haon, dó, trí, ceathair, cúig agus sé. An-mhaith. Ok, so maith thú. Sin, sin uimhir a ceathair déanta. Now, ag féachaint ar an aimsir fháistineach, ok? The future tense. Féach anseo. Tá samplaí againn anseo. Féach, bris. Mothaigh, éirigh. So we have réimniú a haon agus réimniú a dó. Féach, bris, réimniú a haon, siolla amháin.

OK, do you notice? féachfaidh, f-a-i-d-h, brisfidh, f-i-d-h. Cén fáth? leathan agus caol. OK? So, a-e-i-o, sorry, a-o-u, sin leathan. OK? If the last vowel is a, o or u, it's leathan, if it's réimniú a haon.

So cleachtadh A agus cleachtadh B. So sampla ansin, múch. It's réimniú a haon and it's leathan because MU CH. AOU leathan. EI caol.

séimhiú, H. Ok, ní mhúchfaidh mé, ní mhúchfaidh, MH. Ok, so you're going to try that for ól, bris, can, díol, glan, fág, scríobh, lig agus mill. And then B, same again, ach réimniú a dó anseo, aimsigh, an aimseoidh tú, will you find? aimseoidh mé, I will find, ní aimseoidh mé, I will not find.

just a little bit more difficult, OK a little bit more difficult an beir Gráinne Dwyer ar an liathróid cispheile? an mbéarfaidh Gráinne Dwyer ar an liathróid cispheile? will Gráinne Dwyer catch the basketball? OK? So, sin Tasc D. Agus sin é. OK? Ana mhaith. Maith thú.